Salamu salamu donc an bɛna kuma an ka lisi kan donc ni a lisi yɛrɛ kan ka bɔ samedi mun bɛna le samedi donc eh, fɛn mun y'an ka entraîneur donc tom saintfiet a bɛna ka lisi di lisi ka bɔ an ye information minnu sɔrɔ k'a fɔ ko joueur minnu welela ani joueur minnu ma wele donc an bɛna olu de tɔgɔ d'a ma sisan mɔgɔ fɔlɔ o ye amadu hayidara o dogolen t'aw yɛrɛ la donc ni n ma fili nin bɛ k'a ka mati a ka convocation filanan de ka sɔrɔ a tɛna wele mali équipe nationale la donc nin bɛ k'a siɲɛ filanan de amadu hayidara n'a tɛ wele an ka équipe nationale la donc mɔgɔ filanan lasini sinayogo donc mati regroupement tɛmɛna ale tun b'a la mais nin sen na ta la bɔr'a la ka sabu kɛ a yɛrɛ b'a dɔn lasini sinayogo ni waati na gɛlɛya b'a kan donc mati 20 mati ni n ma fili ka championnat la bi fila dɔrɔn de b'a bolo ma fili passe dé kelen dɔrɔn donc toujours an bɛ to absent na donc adama tarawele maluda donc regroupement tɛmɛna ni n ma fili ale fana tun bɛ yan mais nin sen na fana donc a yirala k'a fɔ ko ale tɔgɔ bɔra lisi la ale ma ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ nin mati fila minnu bɛna kɛ ale sen tɛna ye olu la donc fɛn min ye adama tarawele maluda nin waati na donc ale fana t'a cogoya kura la kosɛbɛ tɛ donc performance jiginna niveau b'an ka jigin dɔɔni dɔɔni an b'a musa jɛnɛpɔ regroupement mun tɛmɛna donc a tɔgɔ tun bɛ lisi la mais blessure de y'a kɛ a ma se ka na donc a tun b'a remplacer yɛrɛ ni n ma fili donc mais nin sen na a yirala k'a fɔ ko musa jɛnɛpɔ a m'a ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ match fila minnu bɛna kɛ ale sen tɛna ye olu la ka sabu kɛ donc a m'a ka convocation sɔrɔ pour que i ka na il faut que i ka convoquer de fɔlɔ donc musa jɛnɛpɔ ale bɛ a bɛ ale bɛ absent cɛla nin sen na tuguni masajo hayidara a yɛrɛ b'a dɔn latéral gauche ko bɛ mali la mais toujours ale m'a ka convocation sɔrɔ an bɛ nin waati min na sisan donc o b'a yira k'a fɔ ko ale fana tɛna ye nin lisi la donc déjà ale problème tun b'a ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ an tɛna fɔ problème don dɛ mais pour le moment a m'a ka convocation sɔrɔ tuguni donc ale dun ka posi ne la an bɛ se ka fɔ problème bɛ yen de donc ka sabu kɛ donc chaque fois mɔgɔ welela donc fɛn min ye nɛnɛ dorgeles donc ale y'a ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ale bɛ na kamori dunbiya yɛrɛ b'a dɔn donc man ka don mɔgɔ si la donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc mati fila minnu bɛna kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko ale sen bɛna ale fana sen bɛna y'o la lasana kulubali donc n'ale fana ye milieu terrain ale fana y'a ka convocation sɔrɔ fɛn min ye eh, usufu koyita donc warren gardien de don ale fana y'a ka convocation sɔrɔ fɛn min ye eh, mamadu sangare donc a yɛrɛ b'a dɔn mati tɛmɛnen na donc ale fana tun bɛ ale fana ye milieu terrain ale fana y'a ka convocation sɔrɔ eh, fɛn min ye sɛki umar konate donc latéral de don ale fana y'a ka convocation sɔrɔ salif Jakite donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ n'a bɛ jouer Italie Maro Palerme FC de donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc euh, a yɛrɛ b'a dɔn Yves Bissouma donc capitaine kɔni ale b'a ka convocation sɔrɔ problème foyi t'ale ye donc Sékou Koïta jo dama donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ nin waati in na donc nin joueur ninnu de bɛna Mali représenter donc an b'a bɛɛ Ibrahima Kone nin waati na n'a bɛ jouer Arabie Saoudite donc match tɛmɛnen na tun a tun bɛ yan donc nin fana la a y'a ka convocation sɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ale bɛna Musa Sila min ni match tɛmɛnen na kuma cayara ka sababu kɛ donc ale de bɛ forme na ka tɛmɛ Malien bɛɛ lajɛlen kan donc an ka attaquant bɛɛ lajɛlen kan donc match tɛmɛnen na a m'a ka convocation sɔrɔ mais nin sen in ta na donc a welela a y'a ka convocation sɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ale fana bɛna donc